wofuna kuba madaliso akumavala zikopa dzina la atate ndi la mwana ndi la mzimu woyera amen chaulere cha ambuye athu yesu khristu chifundo cha mulungu atate komanso chiyanjano cha mzimu woyera zikhale nanu abale pano ndi pa word made flesh pamene mawu a mulungu timatapa kuchokera m'baibulo muja ndi kuwabweresa ku tsiku lathu la lero ndikuzanena kuti mulungu sanama ngakhale zinali ngati zalembedwa kalekale koma zikukamba za moyo wanga za moyo wathu tsiku la lero lero tikunena kuti onse amene amapanga chiwembu chofuna kuba madalitso a anzawo masiku ano akumavala zikopa ndipo mawu athu tiatengera kuchokera pa genesis chapter 27 ndime ya 1 mpakana ndime ya 29 Isaki atakalamba adachita khungu, mwakuti sankatha kupenya. Tsono adatumiza mau kuti Esau, mwana wake wamkulu, abwere. Atabwera, Isaki adamuitana kuti, Mwana wanga. Iye adavomera kuti, Wawa. Tsono Isakiyo adati, Ona! ine nkukalamba kuno ndipo sindiziwa siku loti ndizafe tenga zida zako uta ndi mivi yomwe upite kuthengo ukandiphere nyama undiphikire chakudya chokoma ndimakonda chija ubwere nacho kuno nditadya ndizakudalisa ndisanafe rabeka ankangomvetsera pamene isaki ankalankhula ndi mwana wake esau tsono esauyo atapita kuthengo kukasaka nyama yoti akapase bambo wake rabeka adauza yakobe kuti ine ndamva bambo wako akuuza esau kuti ubwere ndi nyama kuno undiphikire nditadya ndizakudalisa pamaso pa chauta ndisanafe ndiye iwe mwana wanga undimvere ndipo uchite zonse zimene ndikuuze pita kukhola ukanditengere timbuzi tiwiri tonenepa bwino kuti ndiphike ndi kukonza chakudya chimene bambo wako amachikonda ukapereke chakudyacho kwa bambo wako kuti akadye ndipo akudalise asanafe koma yakobe adauza mayi wake kuti mukuziwa kuti esau ndi wacheya koma ine khungu langa ndi losalala mwina mwake bambo wanga azandikhuza ndipo azaziwa kuti ndikumunyenga motero m'malo mondidalitsa azanditemberera mayi wake anayankha kuti mwana wanga temberero lakelo lizagwere ine osati iwe iweyo ungochita zimene ndakuuza kanditengere timbuzito choncho yakobe anapita kukatenga timbuzito nakapasa mayi wake ndipo rebeka anaphika chakudya chimene bamboyo ankachikonda pambuyo pake rebeka anatenga zovala zabwino za esau zimene ankazisunga m'nyumba naveka mng'ono wake yakobe anamuvekanso zikopa za tiana ta mbuzi pa mikono pake ndiponso pa khosi pake posalala popanda cheya ndipo anatenga bredi ndi chakudya chokonza bwino chija napasira yakobe yakobe anapita kwa bambo ake namuyitana kuti bambo Isaki adafunsa kuti, Kodi ndiwe mwana wanga uti? Yakobe adayankha kuti, Ndine Esau, mwana wanu wamkulu, ndipo zija mudandiwuzazi ndachita. Chonde dzukani, khalani tsonga mudye nyama ndakutengeraniyi, ndipo mundidalitse. Apo Isaki adafunsa kuti, Kodi nyama imeneyi waipeza bwanji msanga chotere mwana wanga? yakobe anayankha kuti chauta mulungu wanu adandithandiza kuti ndipeze isaki adauza yakobe kuti tasendera pafupi kuti ndikukhuze kuti ndiziwe ngati ndiwedi mwana wanga esau kapena ayi yakobe adasendera pafupi ndi bambo wake ndipo bambo wakeyo adamukhuza nati liwuli ndi la yakobe koma mikonoyi ndi ya esau sadamzindikire yakobe popeza kuti mikono yake inali yacheya ngati ya esau motero anayambapo kumdalisa koma anamfunsanso kuti kodi ndiwedi mwana wanga esau yakobe anayankha kuti ndine amene apo isaki adati bwera nawo kuno nyama yako kuti ndidye ndipo ndikudalise yakobe adabwera ndi nyamayo isaki nkudya yakobe anampasanso vinyo woti amwe tsono bambo wakeyo adati bwera pafupi uzandipsyopsyone mwana wanga atabwera pafupi kuzampsyopsyona isaki ananunkhiza zovala zimene yakobe adavala ndipo pompo anamdalisa adati fungo lokoma la mwana wanga lili ngati fungo la zokolola za m'munda umene chauta adadalisa mulungu akugwesere mvula ndipo minda yako ikhale yobala bwino akupase zakudya ndi zakumwa zambiri anthu azikutumikira mitundu ya anthu izikugwadira ukhale wolamulira pakati pa abale ako, zidzukulu za amayi ako zikugwadira. Atembereredwe onse okutemberera, ndipo adalitsidwe onse okudalitsa. Mawu a Ambuye. Tithokoze Mulungu. Talowa nyengo ya Advent abale, kunena kuti nyengo yoyembekezera kwinaku natikonzekera kubwera kwa Ambuye athu Yesu Khristu. Nkhani ya nyengo ino komanso miyambo yosiyanasiyana imene timakhala nawo mu mpingo mwathu, ngati susamala ku nkhani za nyengozi, ngati susamala ku nkhani za miyambo ya m'mipingo, zimangosanduka ngati zionetsero chabe, zikumbutso chabe zimene kufunika kwake ndi kukumbukira basi mbiri ya mbuyo koma zilibe tsogolo lina lililonse. Ukadaulo ndi luso la Mkhristu lagona pa kusandutsa nyengo zimenezi kukhala nthawi imene zenizeni zikuchitikadi m'moyo mwake, zenizeni zikuchitikadi m'moyo mwanga kuchokera ku nyengo zimenezi. Kuti pamene tikunena kuti chipulumutso chikubwera, ikafika Khrisimasi ndikuonadi kuti ah, apa ndiyedi ndapulumuka motere motere. nyengo ino ya advent imene ndi nyengo yokonzekera aliyense azichita kuoneratu kuti apa ndiye ndikukonzekera kuchipezera malo china chake m'moyo mwanga word made flesh umene timakamba panowu ndi mzimu umene ngati mwauvaladi kuti sinu omangonena ndi pakamwa chabe kuti ah, ndine membala wa word made flesh koma kuti ndinudi membala weniweni ndipo mzimu wa word made flesh wakhazikika mwa inu monga mmene tidakambirana kumbindikiro kwa amene munapita kumbindikiro kuja ngati mwauvaladi ukuthandizani kuzitenga nyengozi ndi kuzisandutsa kukhala phindu looneka ndi maso tikunena lero kuti ambuye akubwera funso akubwera kuzatani yankho akubwera kuzatipulumusa funso akuzatipulumusa tatotani yankho chifukwa takanika patokha kuzimasula ku msinga ndi ku maunyolo a satana funso msinga zake ziti Yankho, Msinga za kunamizidwa. Isaiah 64 akunena kuti, Inde, mudatikwiyira, komabe ife tidapitiriza kuchimwa. Takhala ochimwadi nthawi yayitali, kodi tidzapulumuka kumene? Paliponse pamene pali mawu oti kuchimwa, ndafuna kuti inuyo muyikepo mawu oti kunamizidwa. mwakuti nyengo inoyo kuchokera pano kukafika pa khrisimasi ndi nyengo ya anthu amene atopa ndi machimo amene tatopa ndi kunamizidwa ndipo tatopa ndi kusocheretsedwa ndipo tikufuna kumulandirako wina wake amene angatiuze choona ngakhale chitakhala kuti nchovuta koma ifeyo tili okonzeka kumsatira ameneyo chifukwa tatopa ndi kusocheretsedwa tatopa ndi kunamizidwa dziko lapansili lazaza ndi maboza mwakuti tikanena kuti yesu ndi kankhosa kochotsa machimo a dziko lapansi mbali ina tingati kunena kuti tikutanthauza kuti yesu ndi kankhosa kochotsa mzimu wakunama ndi kusocheretsana pakati pa anthu anthu mukupita ku Namitambo wina ndikubwera kutembenuza chikwangwani kumachiyang'anisa ku Thekerani nati aa zilowerani uku mukafika ku Namitambo dziko lapansi lalowa kusocheresana lalowa kunamizana munthu ukufuna minibasi yokakufikisa ku mangochi inuyo mukuziwa chimachitika nchani amabwera madobadoba kuzakuchingamira kuchita kukulandira ndi chikwama chako chomwe kaya ndi thumba lako ulendo haya tini kuno tini kuno kukakwezesa minibasi iwe tu- ah, ndikupita kumangochi inde yasala munthu mmodzi iteni mukakwere inu ulendo nkumati mwakwera yopita kumangochi kufika pa balaka akukuuzani kuti sikanimo ife tibwerera pano akugulisani ah, ah. bwanji simmandiuza komwe kuja dziko lapansi lalowa mtima osocheretsana lalowa mtima onamizana ndipo ambuye yesu amene tikunena kuti akubwera kudzachotsa machimo tchimo lake ndi limeneli tikanena kuti tchimo tchimo ndiye kuti kusocheretsedwa ndiye kuti kunamizidwa kunamizidwa kunamizana kwatenga malo anthu akusakasaka mulungu ndiye akubwera ejenti wake wa satana kuzakuchingamira amachita tokubwera kuzakuchingamira amaziwa kuti uja akusaka mulungu Ndiye amabwera agent wake wa Satana kuzakuchingamira, nkumakuuza kuti, Aaa, chali chokufuna iwecho ndi ichi. Iwe kupita kumene kuja kukapeza wafika ku satanic. Anthu ambiri moyo wawo ukuwawa lero chifukwa cha kunamizidwa. Anthu ochuluka madalitso amene Mulungu adawapasa akutha chifukwa cha kunamizidwa.

zikoli lachuluka kunamizana ndi kusocheresana funso nkumati chifukwa chani ifeyo tikupusa choncho nkumanamizidwa kambirimbiri nkumasocheresedwa kambirimbiri kuli azimayi amene anamizidwa ndi amuna afolo kuti ndikukwatira ndikukwatira ndikukwatira koma palibe olo mmodzi wakwatira kuli azibambo amene anamizidwa ndikupezera ntchito ndikupezera ntchito koma makobiri awo angopita chifukwa chani tikumanamizidwa choncho ife ndikumanamizikadi ndikumasocheresekadi mu genesis analemba kuti njoka inali yochenjera kuposa nyama zonse genesis 3 ndiye kuti kuposa ngakhale munthu amene inuyo mukuziwa zimene zinachitikira adamu ndi eva adamu ndi eva anaphumisidwa ponamizidwa ndi kusocheretsedwa. M'malo molowera nawo ku chisangalalo, monga mmene njoka ija inalonjezera, inapita nawo ku umphawi ndi ku imfa. Kuchenjera kwa Satana ndi kwakuti amadziwa kuti akabwera ndi kumaoneka mmene iye alili ndi nyanga zake zija, akabwera ndi kumalankhula mmene iye amalankhulira ndi mawu ake osasawa, sakolapo aliyense. Okuba madaliso akafuna kusocheresa anthu sabwera ngati wosokoneza aa amene akufuna kuba madaliso akafuna kuwabera anthu madaliso samabwera ngati wosokoneza aa akumabwera mwina mwake mwakuti iweyo ukhulupirire mmene yakobo amakaba madalitso a esau nkhani tawerenga ija nkuti atavala ubweya wa nyama nkuti atavala zovala za esau nkuti mawu atawajudula ngakhale sanajudule bwinobwino kwenikweni adakwanisa kuba madalitso a mkulu wake atavala ubweya atavala chikopa mmene satana amampeza yesu mchipululu sanabwere ngati oyipa ayi anabwera ngati wakufuna kwabwino njala yakupola sandusa miyala ikhale bredi naye anavala chikopa cha msamariya nkumamuuza yesu chochita koma anamulephera ambuye yesu ambuye yesu adachenjeza pa mateyo 7 ndime ya 15 ananena kuti chenjera nawoni aneneri onyenga amaza kwa inu ali ndi maonekedwe ofasa ngati nkhosa koma mkati mwawo ndi mimbulu yolusa mawu amenewa tikamawamva mwina timawamva mopepuka koma lero ndafuna kuti muwayang'anisise ndipo muliyang'anisise chenjezo limeneli kuti ndi loopsa limene lili mawu amenewa kuti mumvetse bwino mwina mukumbukire nthawi imene inuyo mmaona ngati kuti munthu wanyamula madzi ofunda otentha ndikukapizani kenaka atakukapizani nkuona kuti a madzi aja ngozizira ngati amfriji munamva bwanji munapsa mtima bwanji kapena muone zimene zimachitika galasi ukalisiya pa moto kenaka nkuzalithira madzi ozizira limasweka limasweka chifukwa limatutumuka kuti ah, kodi nthawi yonseyi timakhala chonchi ngati ambuye yesu akunena kuti pobwera anthu amenewawa amabwera ndi mawu ofasa anthu amene akufuna kukubera madaliso amene akufuna kukusocheresa akamabwera amabwera ndi mawu ofasa amabwera atavala chikopa choyera ngati nkhosa amabwera ngati akufuna akuthandize ngati anthu akufuna kwabwino ndiye akuti komano mkati mwawo ndi mimbulu yolusa akuterotu mkati mwawo ndi mimbulu yolusa sakutinso mkati mwawo ali ngati ayi koma kuti cheni cheni chimene iwo ali mkati mwawo ndichokuti iwowo ndi mimbulu osangotinso mimbulu chabe ayi koma mimbulu yolusa kunjaku nkhope yofasa yabwino yomwetulira koma mkatimo sikuti wangokhala mbulu yayi koma ndi mbulu wolusa akuwira mkatimo akudikira mkatimo ali ndi nkhwiru mkatimo akukha dovu mkatimo kuna kuti akumbwandire akudye mimbulu payokha ndi yachabe komano pofika kuona kuti ndi mimbulu yolusa eish Kuipa kumene akunena Ambuye Yesu apa ndi kuipa kuja koti m'bale wako amene umamdalira ndikukupereka mopanda chisoni moti iwenso osamvetsa monga anapangira Yudasi uja. Kukubera kumene amakubera wantchito amene umamkaikira ndi kale kumasiyana ndi kukubera kwa wantchito amene umamkhulupirira. uyo amene ukumukhulupirira chifukwa chona kuti umamulola kuti aduse pena paliponse amaononga mwakupha moti iwenso osamvesa amaononga mosakaza chifukwa palibe chosaziwa iye chifukwa amakhala kuti amalowa paliponse ndipo chilichonse amachiziwa choncho anthu amene akufuna kubera madalitso choyambirira amafuna achose kuwakayikira kwina kulikonse akupase chisimikizo kuchokera kumene ukuwaonera pamaso kuti iwo ndiye oyenera kukhala nawo pafupi ukawadalira ndi kuwakhulupirira ndiye azakudye mopanda chisoni lero mimbulu yolusa imene ikutipha yaphunzira kuvala zikopa zoyera ngati za nkhosa mimbulu yolusa imene ikulanda ufumu wa yesu ndi kuononga nkhosa zake mopanda chisoni yaphunzira kugula mikanjo ndi kumayivala m'machalichi kuyenda pa mpiti manja ali pa mtimapa inunso osakhala ndi chifukwa chokayikira kuti uyuyu atithandiza aa mimbulu imeneyi yalowa mu ndale ndipo yatiwononga mopanda chisoni ngati kuti si ife amalawi anzawo mimbulu imeneyi yalowa mu mpingo yayambisa mipingo yalowa ubusa ndipo itavala zikopa nkumayenda monyang'ama ife pambuyo pa nyomi Iyo mkatimo ikunyivulira ndi kunyong'olera kuti awa ndiye ndidya ndapeza tsopano ndapeza ndiwo azimayi ambiri akunamizidwa ndi awa otchedwa maprofetiwa mpaka banja lake labwinobwino nkulakatika kumusiya ali pazuwa achinyamata aluso losiyanasiyana kaya nkuyimba kaya ndi zisuzo akumatengedwa ndi watchu- o- o- owachita promoti ovala zikopa za nkhosa ulaliki uno cholinga chake nkuti tisegulane m'maso tisegulane m'maso mu nyengo ino ya adiventi ndi nyengo yosegulana m'maso ambuye yesu akunena kuti chenjerani khalani maso maliko 13 akuti mwini nyumba akadadziwa nthawi yobwera mbala sakadalola kuti nyumba yakeyo itcholedwe luka 12 ndime ya 39 ndi 40 komatu lero ndikunena kuti bolako okuba ozatchyola masiku ano ndi akuba owasekulira wekha amene akumabwera kuwaperekeza wekha mokondwa kuwasankha wekha kuwavotera wekha akuba alero ndiwalowesa wekha mnyumba chifukwa chani monga yakobo uja aphunzira kuvala zikopa aphunzira kuvala zikopa za nkhosa aphunzira kulankhula ngati anjelo a mulungu aphunzira kununkhira ngati woyera akumwamba ena ali mungongole lero Chifukwa dobadoba wa Satana anawachingamira ndikuwauza kuti chuma chili kuno, tiye uzindisata. Mulungu atawuza bwinobwino kuti njira yopezera chuma ndiyi, koma sa, dobadoba wa Satana anachingamira ndikuwapeza panjira ndikuwauza kuti ase yachidule ndiyi. Anawatula panjira ndikuwasiya manja ali mkhosi, kuchimwa ndi kunamizidwa. ena lero ali ndi ana 7 oti alere dobadoba wa satana anawauza kuti zindisata suzasowa kanthu ine ndiku- ndikukukonda ndimakukonda ndine ona ndakupasa makubiri awa ndikunsiya wina wake ovutika amene anafuna kuti akwatire ndikunsiya amene uja ndikusata dobadoba wa satana uja lero nnena pano anaasiya ndi ana onse aja kuti alere ena anauzidwa bwerani kuno muzachira koma kumusata wakalowesa malo oyipa ukangolowa mukhweke mwakemo angokhala kuti wakulowesa mudeka mwakemo amakhala ngati kuti munthu wonyengerera nkhuku ndi chimanga choyika kumbeza akangokulowesa mmene amafuna kulowesamo amangokuti mbwandi ndipo samakumveranso chisoni iwe kudabwa kuti mmene tinkapangirana kunja kwa aiseye aiseye ayi ayi aiseye aiseye zabwinobwino nkumwetulirana tongolowa kumene koko kungokutula m'manja mwa azinzake iwe kulephera kulira kulephera kulira osamuonanso mwina mpakana mpakana mpakana komano nkhani yabwino ndi imene ikumvekayi nkhani yabwino ndi imene ikumvekayi akuti akubwera akuti akubwera akubwera ozatiwombola enafe atipeza tili njira bize kusata dobadoba okatiwonongayo iye akafika atiuza kuti i, i, i, iwe uyutu si munthu ntaye ntaye Enafe adzatipeza tikumuimbira m'manja ndi kumululutira okatiwonongayo. Iye akabwera atinong'oneza kuti iwe bwerera ameneyo sumamulondola. Pakuti Yesu ndiye njira, ndiye kuwala komanso moyo. Yohane 14 ndime ya 6. Komano vuto la amalawi ndife anthu amene timamva kukoma kunamizidwa. Ndife anthu amene sitikwiya nkunamizidwa ndipo ndife anthu amene sitiopa kunama. Osamayiwala kuti amene wakunamiza afuna akulowerese njira yolakwika. Amene wakunamiza afuna akusocherese. sitingakafike kumene ife tikufuna kuti tikafike ngati tikhalire kusocheretsedwa koma amalawi ndi mtundu umene kunamizidwa timaona ngati si nkhani timaona ngati palibe nkhani aya ine nkazangolowa apa palibe ataza- ata- ata- atazasolole wantambala aya ine nkazangolowa apa ndizapanga chakuti chakuti nkutinamiza ife du kusocheretsedwa sitimakuona ngati ndi vuto ndikumaleka ndithu okusocheresayo ndikumakulondolerabe njira zoti ambuye yesu anena kuti akhungu simungailondolelane akhungu nokhanokha ife zimenezo ayi chimenecho nchimene chikupangisa kunena kuti yesu azibwerabwera chaka ndi chaka kuti mwina azatipeza anthufe tili okonzeka kulandira choona tili okonzeka kusiya kusatira zonama tili okonzeka kusiya kusapota otisocheresa nchifukwa chake ambuye otiwombolayo amachipeza kuti nchovuta kutiwombola chifukwa takonda kunamizidwa takonda kuyendetsedwa mu mdima timafika paja poti kuona kuti munthuyu sandikondatu uyu ndipo sangandikondeyi koma nkuchita kumuuza kuti a chabwino ineyo ndikudziwa kuti simandikonda koma chabwino ingondinamiza ndikuti mmandikonda ati ayi chabwino uzingondihala uzingondihala nkumanena kuti i love you mtima wanga uzingolimba ah, ah. kusankha kunamizidwa poti ku kanani sitingakafikeko poti dziko lathu sitingathe eh, eh, eh, eh, ku- kulipanga kuti likhale kanani watonse ah, ndiye bola angotinamiza basi ndikutumiza nyamata 300 ku israeli nanga si kanani anali konko ati amenewo afika ku kanani kutoko afika ku kanani anyamata aja ndipo atiyimirira tonse kutoko tonse tafika ku kanani kanani watheka andale tubola andale bola timaziwa kale kuti ochulukirapo ndi onama ndikunena kuti andale ali bola chifukwa kuti timaziwa kale kuti ochulukirapo ndi onama komano lero zalowa mwa abusa pamenepo pamene pali nkhani yathu ija tukunena kuti aphunzira kuvala zikopa ofuna kutiberawo ofuna kuba madalitso aphunzira kuvala zikopa panopa alowa mwa abusa lero zalowa mchalichi. Azising'anga achoka mmatengo mwawo ayamba ubusa kuti masenga awo akasanduse nkumakhala ngati milakuli. Asandusa masenga awo kukhala milakuli yokolera akhristu odedeluka ndipo ambiri akukodwadi. Akakawapha ubongo kumene kuja akumangokhala ngati mwamuna odyesedwa konda ine. mwakuti chopusa china chilichonse chimene atalamule angopanga a perekani makobiri anu onse angopereka ma akaunti nkumaphwera abusa akukwera benzi kunena kwa 2 petro 2 ndime ya 12 akuti koma anthu awawa ali ngati nyama chabe zolengedwa zopanda nzeru zobadwira kuti zizigwidwa ndi kuphedwa luka 18 ndime ya 8 akunena kuti koma mwana wa munthuyo pobwera kodi azapezadi chikhulupiriro pansi pano ndi mtundu wathu okonda kunamizidwawo okonda kusocheretsedwawo olo atakhala kuti mpulumusiyo wabwera ndikumakuza kuti njira ndi iyi simutsata ino ndi inetu lero tikuyenera kukhala pansi mwa serious tikhale pansi mwa serious tasocheretsedwa kwa nthawi yayitali nchifukwa chake sitikufika kumene tikupita ife tanamizidwa kwa nthawi yayitali nchifukwa chena- nchifukwa chake sitikusuntha pamene tili pano tasekerera kunamizidwa tasekerera kusocheretsedwa chifukwa chani otibera madaliso apeza nzeru yabwino apeza nzeru yabwino yomavala zikopa apeza nzeru yabwino yomavala zikopa za nkhosa zoyera ndipo apeza nzeru yabwino yolowa mchalichi ndikumatuluka mchalichi muja pandipiti bwinobwino ndikumayenda bwinobwino ife powaona kumanena kuti aa awatu koma ndiye ndi oyera osaziwa kuti mkati mwawomo ali ndi chipulani choyipa ali ndi chipulani choyipa kwa iwe kumanamwetulira choncho nakuonesa mpenya yawo ngati kuti akufunira zabwino Tikungoyenera kukhala anthu ochenjera tileke kusekerera anthu otisochera. Munali ndi ine Elizeo Mbambo Nthalika. Tiyeni tipitirize kudikira Mulungu wathu mokonzekera komanso kulapa. Atiitana tonse kwa iye